ndewonu ndị ọma na-esonyere ugo chara acha kedụnụ ka eke si anya anwụ chai o tekwala ama m na unu ga-asị na ugo chara acha na-atụzi ka ọnwa biko ụmụnne m nagidenụ m nwekwaranụ ka o si dị unu ma na mmadụ agaghị ewere aka niile tinye n'ọnụ ma ka o sila dị ugo chara acha alọchighatala azụ ugbu a n'uju ya ọ dị mma ụmụnne m o nwekwaranụ ihe m sị ka m jụọ anyị n'ụbọchị taa kedu ihe kpatara anyị ji akpọ ihe a rice ee tupu i webe iwe maọbụ tupu ihu gị agbarụọ ajụjụ a bụghị naanị unu ka m na-ajụ ya ana m ajụkwu ya onwe m ọ pụtara na ya bụ ihe enweghị aha igbo rice ee anyị na-esi rice ụbọchị ụka ifeọma jegoro ka ị matalụ m rice ka anyị sinye n'ọkụ ihe a bụkwanụ osikapa ka a na-akpọ ya n'igbo osikapa kedu ihe kpatakwara na anyị anaghị akpọ ya nke a unu ga-ekwenyere m na a bịa n'ezinụlọ anyị dị iche iche n'ala Igbo anyị na-akpọ ya rice m wee na-ajụ na-asị kedu ihe mere o ji dị etu a unu makwa na ihe a bụ asụsụ bụ nwa nwa toto o tokwudo nya ọ na-esi n'aka efere n'aka ọ bụrụ na anyị tolitere nụ ka ndị nne na nna anyị na ndị nọcha anyị n'akụkụ oge anyị na-etolite na-akpọ ya osikapa ee eh? anyị ga-amalite kpọba ya osikapa ma nsogbu adịghị ka anyị gbaghara ha ha emego mmehie nke ha anyị nwa bụ ndị ọgbara ọhụrụ ka anyị nwezie mkpebi na anyị ga-emete nke ha na-emeteghị maka na o si taa dịba mma ọ dịrị gaba ee eh? ka anyị malite kpọba ya osikapa asịkwana ee ọ na-adazi igbotic ihe a bụ ihe o ji wee bụrụ asụsụ igbo ọ bụ na ọ daghị igbotic ị mara na ọ bụrọ asụsụ igbo nụnụnụ ee eh, ọ ga-adabu Englishtic ka Chinesetic ka ọ gịnị eh, eh, unu ekwuzina ihe a unu na-ekwu ọ dịka unu ọ bụghị ọ dịka ọ na-egosi na unu na-enetu asụsụ unu anya o kwesịrị ịda igbotic ọ nya ka o ji bụrụ asụsụ igbo ee igbo language ọ ga-ada igbotic osikapa kee ihe dị na ya ya emezikwana anyị ihere ị na-akpọ ụfọdụ okwu igbo etu e si wee kwesị ịkpọ ya ị ma mgbe ụfọdụ anyị abịa na-asị ee asụsụ igbo ezughị oke ee anyị ekwenyere m mana nke a ka nwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ igbo rice bụ osikapa asị m gịnị rice bụ osikapa ka a na-akpọ ya n'asụsụ igbo dịka anyị ga-ebido kpọba ya nya anyị mụkwa ụmụ anyị ụmụ anyị soro anyị soro ọnụ anyị kpọbakwa ya osikapa o si n'aka na-efere n'aka o nweghịkwanụ etu ọzọ e si emeta ya bụ ihe ee maka a sị na ihe ọjọọ gbaa afọ were omenala n'otu aka ahụ kwa ihe ọma ọ gbaa afọ bụrụ omenala anyị ka anyị nwee mkpebi o nwe ike na mbụ o mee gị ihere maọbụ ị mago ọ daa kagbim kagbim na ntị dịtụ aṅaa ya emene ka ị kwụsị kpọrọ ya gaba mgbe adịghị anya ị ga-ahụ ọ ga-aba gị ọnụ o nwezi ọya gịnị ka unu na-esi taa anyị na-esikwa osikapa dịka m na-agwa unu ka m na-agwakwa onwe m ugbu a m mụtarala nwa m ga-amalite na-akpọ ya enweghị ihe dịka rice na be m anyị na-esi osikapa ọ bụrụ na anyị chọọ ịsụ asụsụ bekee anyị asụwaga we are cooking rice that's fine mana ọ bụrụ na anyị na-asụ igbo biko ka anyị sụruo ya n'isi gwa ụmụazị ya na o nwe ihe a na-akpọ ihe maka ọtụtụ n'ime anyị amadị na a na-akpọ ihe a osikapa n'asụsụ igbo maka na ọ nke anyị nke a kụziri anyị nke anyị tote nụ ka anyị ma ee eh? ka anyị bido nụ metewe ya nke ọma ee eh? biko nụnụ dịka ị ga-enwe mkpebi ịkpọba ihe osikapa e ya dịrị gị ezi mma hmm? ya gazie